igbo bụ igbo ekele m unu onye na-anụ onu ya bụ izutek na amalacha sumodokwu ya ngwa nna ife anyị na-ekwu bụ na ọ Jpac na o nwe video Akwa mee kịta wee postuo live video so na o kwego Jpac nkwa moto so ka unu mara na na igbo bụ ofu ọnwa etiri egusi iwe nwanne elu na ọkpụkpụ ntị arịgwọ Jpac bụ nwanne anyị bụrụ boy Akwa ntị arịkwọ osumodokwu ya ọ sị echi na ya je atụ moto ọ bụ n'aka in fact gen gen wela ntị unu gee watch to the end na eje atụ moto ọ bụ na eh, spider aka echi niile o sendị aka nna maka ọfọ ndụ ahụ ka o jee goro spider skd senior king of devil nwoke ị nwere ndị ways ị nwere ngabasị ada ama aka iwe ego nwa ọgwụ igbo bụ igbo ee unu afụgo ka o ji adị anyị sị ka ka anyị zutu ike na mmụọ na oke mmụọ ada agba n'ọgbọ steady ya ka anyị ji wee sị ka anyị nakpunata na Facebook mana tata anyị sị ka anyị pụtakwa ee for ndị na-asị kee my e, Facebook nke verify verify that Facebook nwere ka o si je ee nwere ka o si je so ọ nọgodo pending now um, so see my new Facebook and this Facebook bụ all my friends all my fans ndị ji ezigbote obi eso anyị o ọ bụkwọ fans ndị ala na ezigbote fans maka fa ka m ji wee create nke a eh, ka m marụ ndị bụ ezigbo mmadụ mara ndị bụ ajọ mmadụ so ọ bụrụ na ife anyị na-eme na-atọ gị ụtọ follow anyị na this page eh. Jpac okwu amị ọnụ you are my boy you know say you are my boy ah, ama m na ị fụkwanala ebe nwata na-eme stubborn na-agbagharị na-eme isi ntua ntua ntua ma a na-ekota amụ ma a na-egonyere ya akwa krismas ekwe ya nwata nọkata na-eme ntua na-eme ntua i zie ya ozi ọ jụ na o ye eje ma a na-egonyere ya akwa krismas um, ama m ive ya ewute mana ive niile ya adụ mma mana ive m chọ ịgwa ghụ bụ mara ka e si agwa ndị mmadụ okwu na ọyị mụ ya mụ ya agwa ghụ bụ eziokwu na ọyị m fụ ozugbo gwa ghụ bụ eziokwu na ọyị m fụ ya agwa ghụ na-awa ahụ mara ka e si ekwu okwu maka na ive sikwa ike ọkwa ya apụtakwa zọọ ive m sị ka m gwa gị ee and ọzọkwa dị ka ibe ya bụ achọrọ m o si n'obi m achọrọ m ka m gota moto dashia gị so echi niile jee kwee moto ọnụ jee kwee moto ọnụ Mhm. jee kwee car ọnụ ọ bụrụ Spider ndị a na-ebu double exhaust jee kwee ya ọnụ gwa m ego na ọ bụ I will do transfer for you hmm? ebibe m mmadụ moto this year ka ị bụrụ onye izi m ma ebi moto this year daalụ one love mana ive m chọ ịgwa ghụ bụ butuo ọnụ okwu mara ka e si ekwu okwu ya bụ ive m sị ka m gwa gị ị ma mụ like o ri nne na m ekwe ka ive mee o ngwa daalụ all my fans ana m ekenekwa onye ọbụla hmm, nke onye chi ya zere iwe ya ọchịchị emere ya eh, na ife ọbụla onye na-eme ya kwụba aka ya ọtọ na o teka aka ọ dị njọ ya adị mma daalụ never give up in life ife ọ bụla ị na-eme mmadụ si ụtụ iri ego online ma anọ nde scammer akwa na-anara mmadụ ego online ị chọ ibe akwa ị bịa bee akwa ịlụta ọbịa jụọ ka ebe akwa na-etiwa akị egosi na igwe mmadụ amalacha m nya bụ ive na-atọ m ụtọ hmm, ajụrụ onye na-ekwu ụlọ ọnụ m mmadụ m na onye na-ahụrụ ụzọ ka m kwuo okwu ọkpọ ma ọ bụrụzi agụ a na-ahụ ụzọ ihe agụ iyi na-ewunubeghị m na Facebook ị na-anụrụ Igbo sumodesonụmụ bịara